biko doni ee eh, nne unu anwụna nna unu anwụna doo eji m ezigbo okwu wee bịa ejighị m gara gara maka ihe m mara ihe m mara ikwekwu eziokwu o nwere ndị ya agọrọ gị n'elu ama achọrọ ka vidiyo datuo ana as long as afụ ha na Ebuka Obi na ya pịam atara gị ta- taa gị taa gị zụga zụga but eh, o togodo atabara anyị na ịta mmadụ zụga zụga dị echezi m eche o nwere ihe m fụrụ n'iru akwụkwọ honorable minister Yes. ama m na ịfụkwa ya bụ ife Afọ ome anadị obi adịrọ m mma. ife ahụ m fụ n'iru akwụkwọ yes e nwekwara freedom of worship o Yes, sir. and e nwere freedom of movement o you can go to any church ọ bụla ịlike ịga but gaa at the right time gaa at the right time anyị nọ na-eme campaign for presidency ka e make sure fụ na Peter Obi banyere and every Christian niile wee support Peter Obi na-agagharị evangelist Ebuka Obi afụbeghị m ebe ị pụtara nnọọ kwue na-apụta boldly

ekpere na ekpere dị mma mana doo ewena iwe asịkwa m na etu isi wee nabata Governor Sanwo-Olu na church gị na ọ ihe ọjọọ yes anybody can come to church but ị na-abịa ọ dịghị minit ịfụ na ahịa ndị Igbo na-agba ọkụ honorable minister ọ dịghị minit ịfụ na a na-ethreaten ndị Igbo na Lagos na a ga-achụpa ya taa achụpa ya echi ebee ka ọ nọ mgbe ahịa suru ọkụ this young boy dị 40 years na-apụtara governor Lagos State mbụ eh, eh, eh, under Labour Party but onye ndị ma ha 15 million ebee ka ya governor nọ have you ever invited that young guy ka ọ bịa because he's the one that will liberate Lagos amaka na onye nwere emeka ka ọ bịa protect your business because unu ncha nweta property na Lagos nwecha ana ka a ghara ịbịa napụ unu C of O napụ unu ana mana ihe m ma na ime ụwa ya akpọghị n'ọnụ ụwa ya ataghị ụzọ ụwa ya ekwu okwu anyị ma na ọ dịrọ mma I mee ya in a coded way. You better go to his office codedly than inviting Sanwo-Olu to your church. Ka ibezie daro kozie members of the church. Ebee ka Sanwo-Olu nọ mgbe a sụrụ ahịa ndị Igbo ọkụ nọrọ ofu ebe because ihe m na-ekwu na-ewe m iwe. Kedu ihe ma ị na-ekwu n'ihe a? Even mgbe m mekwu na local politics and na ndị be anyị need ịmasị ife gbasara ya na because ịgbakọ ife niile eme na presidential election ma emelụ o nwe ife ị fụ Ebuka Obi kwuru gbasara ya his fellow pastor bụ Dunamis babara mba e threaten na ya eburu ọya eji ama man na-aba mba kwuru na ọ bịa sị na ya arịsị na ya eburu na ya eburu ọ sị laịlaị whatever will happen let it happen ọ na support ebe ma ma pastor OPM many people Ebuka Obi nọ ebe o sekpuru ya echila anya enu

ọ mụbụ jee park ha ya-esend ndị attackers mbịa nne ma agụ message gị ị gafere I want to read your message because the thing is getting out of hand Ladipo a na-esu ahịa ọkụ na-eme ọta eh, minute ndị Igbo origadaghị minute nnọọ this young man became saint na bụrụ saint overnight Ebuka Obi I am highly

kpọba gị wọk tụgbahọtago na ebe anyị na-akọ ụka na ị na-enye ha mkpọtụ na ntị because this is country Nigeria ka Nigeria everybody nwere ike ime ka o si sọ go to Europe you can't, you can't even say hello hi or present be you Muslim or, any, or, or, or Christian mana Nigeria ọ pụta ọ kpọpe microphone ọ na-adagwa wetata n'ụra early morning mmadụ na-enye mkpọrọ ya chi mmadụ ntị Ebuka Obi I am highly highly disappointed highest unu akpọ m antichrist God knows whether I am antichrist or not antichrist. Antichrist, ọ bụrọ taa ka anyị antichrist. Mana Mana ka m gwa unu eh, gwa gwa ha gwa. ife m chọ ka m tinye ife ahụ ka ndị Igbo bụ ndị be anyị wee mata na ụka wụ politics. Ị ma na o tego anyị gwaba fa anyị na-agwa fa fa sị na anyị wụ antichrist but we don't care anymore. I nee anya ị fụ ife na-eme before now

onye ọbụla bụ onye ọbụla bụ onye igbo ọ sọkwa ya na-eje ụka cherubim na seraphim ọ sọkwa na-eje ụka amụọkụ ụka ọ sọkwa na-eje christ the king international church ọ sọkwa na-ekwe chukwu n'aka maka chukwu ị tụọrọ apc ị bụ ekwensu ọ sọ bụrụ pastor ọ sọ bụrụ bishop ọ sọ bụrụ deacon if you campaign for apc in lagos you are a demon even demon is more better than you thank you onye ihe nwezi igwe gwa ha enwerọ ife m ma-ekwu much na ekwusigo m ife m ma-ekwu mana ndị igbo nọ Lagos ndị igbo nọ Lagos ndị igbo nọ na Naịjirịa ife a wụ oge anyị kwesịrị ịma na Christianity awụzị a good something na ana be anyị because i nee anya ị fụ ka Lagos State si dị na other state ndị igbo nọ na Naịjirịa anyị need power ga-eji elu ndị igbo aka wee kpochie everything and ụka bụ the only place ị ya-abịanwu nwee ike wee brainwash nwee ndị mmadụ unu watch ya unu afụ ife Reverend Father Mbaka mee oge e mele election 2015 you know turn altar of God to politics by saying na eh, good luck President good luck Jonathan bad luck to ndị Igbo o mere most Igbos evotuolu Buhari at the end of the day what happened? akwa ata afụfụ 8 years kpochie everywhere kpochie border kpochie everywhere mee everything cashless policy cashless policy anyị nọ n'ime ya now ọkwa ife niile a part of it na onye a afụgo that na ndị Igbo dị powerful na Lagos now ọ bịa elebezi ebe ndị Igbo nọ and Ebuka Obi wu the only place o nwere ike ije now the only place o nwere ike ije now wee nwee ike wee conquer nwee the mentality ndị Igbo because na ife o kwu kịta ọ fụchalụ fa ncha ife o kwu kịta ya wụ the final say so ana m ayọ ụmụ nwanne m ndị Igbo wepụkwanụ Jesus Christ wepụ na ụka n'ife gbasara politics because na politics dịkwara iche from ị worship ife Chukwu ekenekwa m unu